gwede gwede koma choyambirira atu anthu amaona ngati mene Arsenal yaluza simuoneka sole ayi ndithu ife sitimathawa anthu olo kuombe dzuwa kugwe mvula Arsenal timayikonda abamwene chimodzimodzi Eh, Fo kunali makomenti kuti wa Arsenal uja Eh. lero sasaoneka wiki yatha sanaoneke ayi ndithu Eh.
tikuyenera kungopezeka tikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera programu ya lero ine dzina langa ndi Steve Kondo Banda ndili ndi Mr Chawezi Banda Amene akhale akutizukutira nkhani zathu za lero muno mu Gwede Gwede zomwe zimakhala kuti zagwedeza dzikoli. Nkhani yoyamba Mr Chawezi Banda ndiyokhuza bungwe la HRDC kulembera bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko muno kuti lifufuze malipoti amene ali ku Lilongwe Water Board Kuti a Lilongwe Water Board adagula katundu wa nyumba opita kwa Hon Mchacha regional governor wa dpp chigawo cha kumwera nthawi imene Hon Mchachawo ali nduna yoona za madzi komanso adalipirira Hon Mchacha honeymoon honeymoon munthu akapanga ukwati eh, nde umapita ku honeymoon kuti ukasangalale ndi akazi ako a Water a Lilongwe Water Board ati adalipira honeymoon ku eh, ndithu ya Mchacha komanso maulendo osiyanasiyana opanga kampeni a Lilongwe Water Board'wa akuganizidwanso kuti amapatsa ndalama zina a Mchacha kuti aziyendera ma trip amenewo komanso kupangira kampeni. Akamba zotani a HRDC pa nkhani imeneyi? nkhani steve mwayamba bwino kwambiri akuti lilongwe water board tisayiwale bungwe limeneli Eh. pali limene la Water- lilongwe water board la macra Eh, Mera, Mera, mbc mbc blantyre water board alipo tobacco control commission tinene kuti eh, eh, eh, tobacco control commission amati eh, tcc pano amangoti to, eh, tobacco commission mabungwe amenewa ndi kumene boma lapitali limakonda kugwirako kuyikako dzanja lache kuti adzipezako mwina ndalama kapena zina ndi zina ndiye bungwe la lilongwe water board likukana kuti lichoke mkamwamkamwa mwa anthu komanso mkamwamkamwa mwa hrdc ndiye ndithu makosana a hrdc motsogozedwa ndi bambo gift trapence adatenga udindo kuchokera kwa bambo timothy mtambo ndithu alembera bungwe la acb kuti afufuze nkhani zimene mwazitulutsa zija akuti a Mchacha akuti bungwe limeneli lidawagulira eh, personal furniture eh, kunjoya atu kukayikira m'nyumba Sha. komanso bungwe limene li- li- lidachitira Honeymoon. honeymoon Eh. kunena kuti iwowa atapeza kanjole Eh. tidaona zithunzi Eh, kadona. atapeza kadona Eh. kuti akwatire kadona Eh. akuti ndithu bungwe limeneli ndi limene lidachita fund honeymoon yawo kuphatikizirapo apo akuti akamayenda on personal errands ma trip a personal komanso nthawi zina akamapanga kampeni kumene ya dpp Eh. bungwe limene la Lilongwe Water Board ndi limene limatenga ndalama kumachitira iwowa zinthu zonsezi tisayiwale ngati ukumbukira bwino steve kumayiko kuno tili ni mbiri yokuti bambo sorry tiyatchula Eh. bambo yusufu mwawa Eh. zidachitikirapo ndikukumbukira bwino mbuyomu akupanganso ukwati ukwati umenewu udachitikira ku mount soche hotel mu mzinda wa blantyre Inali ndalama yokwana I think K145,000 yokuti munthu pawekha as a cabinet minister ukhoza kuipeza. Bambo Yusuf Mwawa ngati ukumbukira bwino akupanga ukwati umenewu adagwiritsa ndithu ntchito cheke cha boma office kuwalipirira pamene zinthu sizimayenera kuchita choncho. Tikukumbukira bwino adamangidwa nayo mpaka adapita ku ndende. Nkhani yake ikufananafanana ndi iti? Ndi mulandu ndithu umenewu.
Iweyo mkazi wampeza wekha. wako otu mkazi Eh, uzikhala naye ndi iweyo iwe chokafunira ndalama za honeymoon chokafunira kuti kampani ya boma ngati lilongwe water board misonkho ya amalawi misonkho ya amalawi ikakupangire fund honeymoon yako kuti watola chiyani kuti olonde kuti furniture inali mphatso ya ukwati ndiye kuti nyumba ya kamkazi kanyuwanika ndiye Popeza tinali kaye pa break, tisafikire kupsa mtima, tisafikire kukwiya, koma nkhani ngati izi ngati zili zoona popeza HRDC kudzera mu whistle blower initiative yawo alembera a acb kuti afufuze, tiyeni tiapatse mpata. Koma ife tangoyinena chifukwa choti chikalatacho tachiona. A acb bambo Matemba achilandira ndipo nkhani imeneyi ili mkamwamkamwa mwa anthu. Chomwe tikufuna tione kuti a acb wo afufuze koma timangopereka ndithu background kuti izizi zidachitikapo. A Mchachawo ngati adachitadi achitiranji mistake yoti nzawo adamuona atamangidwapo nayo mistake ngati imeneyo Iwo nkumakabwerenza.
iwo nkumakabwerenza. Nzeru zilipo? Palibe. Mkazi wa Tidzaona nyuwani, mkazi wa nyuwani. tsiku mkazi wa nyuwani mwina tidzaona ndithu kuti nkhani imeneyi idzatha bwanji koma chachikulu nchokuti nkhani imeneyi ikafufuzidwa Wina asamabwere nkumanena kuti this is political witch hunt. Ayi. Izizi zoziputa dala. Nkhani zinazi nzoti mukhoza kuzipewa polorera ndalama zanu zimene amakupasani salary yanu kukapangira zinthu zinazi. Komabe mumaona kuti ndalama sizikwana munthu ufunabe ugwiritse ntchito za chani? Komanso I must say ndi lack of discipline. Tima- Timangoona kumangoona kuti tingowononga basi. Sizapezeka tiyeni tipange motemu. Ndekuti amapanga abuse mphamvu zawo komanso kuwasokoneza ku Lilongwe Water Board mmene amayenera kuti azigwirira ntchito koma nkhani ndiyokuti amaopseza mwina anthu nkumaopa kuti tikatere eh Ei, Mchacha. atijono ati Mchacha ija itipeza nde zinthu zache ndithu zimayenda choncho koma chachikulu choona kuti tialole a HRDC alembera ACB afufuze apeze umboni tidzayimva nkhani imeneyi tsiku lina Ah, Pa nkhani yomweyiso a HRDC kwalembera a acb nkhani ya ku Lilongwe Handling Company. Lihaco, yes. Eh, Lihaco. Yes. Ati kumene ku ma contract kupatsana mosakhala bwino. Eh.
nkhani yovuta kwambiri i am coming fresh from uh, mips 10th annual conference ku mangochi kumene ndithu anzathu awa bungwe la boma limatchedwa kuti malawi institute of procurement and supply mips ndi limene ndithu lili ndi membership almost every institution ku Malawi kunoko. Ngati mmachita za procurement ndinu membala ndithu mmayenera kukhala membala wa mips. Ndiye tinali ku mips kumeneko. Role imene anandipasa a mips mwina poona ntchito zimene ndimagwira pano pa Gwede Gwede ananena kuti Chawezi ubwere udzatithandize kupanga facilitate eh, a, a particular session. Session imeneyi mutu wache unali dealing with political influence in awarding of contracts ndeno nkhani mwaibweretsa ndinu kunena kuti eh, ku lilongwe handling company akuti macontract kodi imapezeka- amangopatsa.
imapezeka ku airport imapezeka ku ku airport kumene kuja ndithu ndi kampani ya boma ili ku lilongwe eh, ku- ku- ku- imapezeka ku lilongwe imapezeka ndiye so chimene ndifuna kunena nchoona kuti from this conference imeneyi 10th annual conference ya mips Kunachuluka nkhani zonse zikunena kuti ngati pali vuto lalikulu limene lili mma institutions a boma ndi influence imene imachokera kwa anthu a ndale. Kunena kuti anthu a ndale amayikapo kwambiri mkono pa ma contract a boma. Tiyeni tingoona dzina la Chief Executive Officer amene akutchulidwa kumeneku ku Lilongwe Handling Company. Amenewatu dzina lawo akuti ndi bambo Kasaila. So Aha. zimamveka kuti Eh. akuti bambo amenewa ndi bambo Alick Kasaila zimamveka kuti kukhala ngati mpachibale akuterotu Eh. ndi anduna akale bambo eh, Francis Kasaila A- a- a a MP. DPP, a MP amafuna akhale leader of opposition Eya. wa ma MP anzawo Ndiyeno- akanawina ndiyeno akuti tikatiyang'ane zimene zimachitika kumeneko akuti contract yopanga drill ati amapanga drill akuti kaya ndi borehole kaya amapanga drill ma chani kumeneku ma contract amenewa chief executive amangopereka kwa anthu without following proper procedures as laid down in the public procurement and disposal of assets act imene imanena kuti kodi tidzagula bwanji zinthu komanso tidzagulisa bwanji katundu wa boma ppda Imeneyi ndi nkhaninso imene tinakamba kwakukulu ku Mangochi pa Makokola conference imeneyiyi. Ndiyeno kunali a Noel Lipipa, kunali a, eh, a, a, mkulu wa eh, Central Medical Stores Trust amene ndi bambo Dok- eh, Feston, Dr. Feston Kaupa, kunali ndithu bambo Loti Dzonzi amene anali pa panel imene ndimatsogolera ine. Anali ndithu takamba nkhani imeneyi ndipo I was given one hour to do this session koma aliyense samafuna kuchoka chifukwa choti it was a very relevant topic imene ndithu anthu amachita nayo relate. A Noel Lipipa pokhala munthu wandale sinanga nkhani imakhudza kunena kuti inu anthu andale mmachita influence ma contracts. Adavomera kuti nzoona. Ndeno amadandaula ndi ma officers, ma procurement officers a m'boma kuti ifeyo timangouzidwa zotani? Zochita. kumeneko kubwera akuti akuti e Muwapange chakuti. contract yakuti muwapase amenewo ndi akuti chimene chimachitika chokuti ka instruction ikachokera kwa minister kaya ichokere kwa ndani ikafika kwa wamkulu wa institution imeneyi akuti mkulu ujaso naye payekha mwina kuli maloti kaya ndi 6 or 7 akuti iye ujapezeka kuti mwina make a- a- wapasidwa directive yoti loti yakuti apase a steve akuti iye ujaso amaikamonso ake kuti nayenso atani adyepo ndikuti it was a very frank discussion imene a mips secretariat secretariat yawo ineyo i literally told them kuti chonde muzitenga ma notes and act on these particular issues nkhaniyi ndi yayikulu yofuna kuyikamba So tikakamba ndithu nkhani yokhudza kuti ma contracts m'bomamu amangoperekedwa wapereka chitsanzo cha lihako ndi zoona ndithu ngati pali chinthu chimodzi chimene boma la dpp boma limene lachokali linachita abuse pofuna kuba ndalama za boma is 1 through procurement popereka ma contracts ngati mmene waperekeramu 2 nkhani anachita abuse kwambiri customs and excise Tin- timakamba pano nkhani yokhudza ma cement Cement. osalipira ku- Msonkho. msonkho adachita abuse procurement adachita abuse customs and excise galimoto za boma I mean, galimoto anthu kumangolowesa simenti kumangolowesa Kumangolowesa. ndiye ngati tikudziwa nkhani ya simenti ndi, ga- ndi galimoto ndi katundu wina uti amene amangolowa osalipira excise ku boma la malawi so nkhani izi steve zikuluzikulu zofunika kuzukutidwa a a martha chizuma ombudsman yalembera amenewa a central medical stores trust yes ati kumeneko kumachitika mchitidwe wochotsana ntchito mwachisawawa Yes, yes, afotokozepo komanso kusankhana tsankho eh, kwa akuluakulu amenewa kalatayi muli chani Eee nkhani imeneyi eeh ndi nkhani yovuta kwambiri chifukwa choti ndatchulapo za Dr Feston Kaupa Eh. he was sitting on the panel Mu- mu- mudali nawo limodzi. ndinali nawo limodzi Eh.
ndimawaponyera mafunso ndineyo Eh. koma nkhani iyi is slightly different from uh, the, the one that you have brought ndi imene timakambirana ukoko koma nkhani ndiyokuti uh, martha chizuma amene ali eh, mkulu amene ali ombudsman pachichewa amati ombudsman eti amene ali oyang'ana kuti kodi anthu akamapereka madando zinthu sizikuyenda mmaofesimu zinthu zidazapotoka mayi amenewa a very iron fisted woman alibe chibwana mayi martha chizuma Eh. alembera dr feston kaupa naturally in that light kuti he was on the panel koma nkhani iyi ndi ina Zina. iwowa ndi amene tsopano akudandaulidwa ku ofesi kwawo ngati mkulu wa eh, central medical stores trust akuti amakondera 1 polemba anthu ntchito, 2 akuti amachosa anthu ena ntchito popanda kutsata malamulo, 3 mukutchulidwa mmenemo mkulu wina ndinagwirapo naye ntchito adalinso komweko adabwera kumeneko akuti adachita influence employment or hiring of director of procurement amenewa ndi bambo Fe, bambo eh, Rex Kuyeli I worked with him somewhere eh, some time back i also saw him ku mips conference namuonadi mkulu ameneyi tinaonana patali tinapasana moni akuti bambo dr feston kaupa ndi amene anapangisa kuti director ameneyi akuti apasidwe ntchito imeneyi ngati director of procurement akuti dr a- akuti dr feston kaupa adalandira instruction kuchokera kwa bambo dan namalika kuwauza kuti Oh, chawa. mwaimva cheni yake Eh, cheni. akuti, do, akuti dr dan namalika Eh. instructed dr Ka- Kau- feston kaupa Kaupa. kaukaupa kuti apange hire Mr Rex Kuyeli as director of procurement ku Central Medical Stores Trust ndiyeno akuti akuti kukhala ngati akuyeli ndi apachibale ndi anamalika ndi nkhani zimene alemba mai Martha Chizuma mkati System amene- ija, system ija timakamba iti?
ija, ndi Ndiyeno imeneyo. akuti akuti akuti ma- mai Martha Chizuma alembera ndithu eh, Dr Kaupa ngati mkulu wa Central Medical Stores Trust kuti afotokoze kuti kodi chimene chimachitika nchani ma unfair dismissals eh, influencing ya eh, hiring of people komanso kukondera kumene kumachitikako ndi kuchosa anthu ntchito mu- njira zosakhala bwino akuwalembera kuti afotokoze chimene chikuchitika nchiyani ndiyeno eh, mneneri wa bungwe limeneli la cm ST la Central Medical Stores Trust amenewa ndi bambo Herbert Chandilanga adavomera kuti ya nzoona kalatadi imeneyi kuno yatitanidi, yatipeza ndipo tikuyembekezera kuti tichita comply ndi ma demands amene mayi Martha Chizuma apereka. Tikuyembekezera kuti zonsezi tizimva zibwera pa mbalambanda.
Timwe madzi a lero ndi aku Lilongwe water board omwe adalipilira Hon Mchacha honey moon nde titamwa madzi ochoka ku Lilongwe water board komanso kuwagulira fenicha ya mnyumba Hon Mchacha amenewa a Lilongwe water board tikumane ikatha break iyi. mukuonerayi ndi gwede gwede pakanema yanu ya mibawa popitirira mr chawezi banda ndi kulankhula mwamphamvu mm. kwa president chakwera mm. kunena kuti nyasi mm. zili m'bomamu Eh, matope onse ali m'bomamu akuyenera achoke kutsatira kulephereka kwa mayeso a fomu 4 adati bwanji ngakhale ena kuti ayi ndi zomwe mmafuna kuti zifike poterepa nde mudzilankhula mumachedwa mukuchedwetsa zinthu adalankhula motani ndinene kuti nakondwa nditatsata nkhani imeneyi munayikhudza ndi eh, mr Kuntaja. kuti nkhani imeneyi munaikhudza mwamphamvu kwambiri competently i was very happy wherever i was ndimaonera kunena kuti nkhani imeneyi munachita bwino osaisiya imafunika nkhani imeneyi kukambidwa at length anthu aimvetsetse chachikulu nchonena kuti alephereka mayeso a maneb achita cancel Ndi issue yonena kuti kodi vuto limeneli labwera lero? Ineyo particularly ndili ndi interest ndi issue ya ku Maneb chifukwa sinayambe kumva lero. Nayamba kumva pakanthawi kuti bungwe la Maneb pali zovuta zambiri zimene zili within leadership yake ya Maneb. Now expectation ya anthu inali yokuti chifukwa choti mphekesera zikumveka kuti pali mavuto, pali zinthu zinazi mukanazikonza. Ndipereka chitsanzo chimodzi, sindikufuna kunena zinthu zabodza Panali nthawi ina bungwe la Maneb lidakanika kukafikitsa pa pa malo ena ma ID a anyamata a amene amalemba chani? Mayeso. Mayeso. Ana mpakana analephera Kulemba kulemba mayeso mayeso. chifukwa choti ma ID sadafike nthawi yabwino. Do you know the reason that caused all that? Ndi chifukwa a, yemwe amapanga supply ma ID adasintha kunchosa ndikubweresapo wawo ndi cholinga choti amene ali wawotu Eh. adabwe let's say Steve iwe ndi amene umapanga supply ma, ma, ma ID Mwa bwino ku Maneb. bwino. bwino bwino zinthu koma zikutani? ndifuna abale anga kuti ndidye nawo koma chifukwa choti iweyo sumagayira kathuta mbala amene Akuchotsa. akutsogolerawo adakuchosa pamene ntchito umayitha bwinobwino adabweresapo mmwenye tikudzidziwa nkhanizi adabweresapo mmwenye yemwe mwina mwake adagwirizana naye kuti azi- azigawana kangachepe ndi mmwenye amene uja adayikanika ntchito kuti apange ntchito yabwino thats what happened Ndiye ine ndimanena kuti ku maneb uku zinthu zimafunika kuzikonza nthawi yabwino zisadafike pakhosi, unfortunately that was never the case mpakana tidaona bungwe la maneb poyamba limakana kana akuti ayi zimene zachitikazi sizingakhale ndi effect iliyonse pa mayeso kenako mapeto ake nchiyani anduna nkubwera kuti vuto lili ndi lalikulu mayesowa tikupanga chani tikupanga cancel. Now what I was saying is vuto ili ndi vuto lalikulu lofunika kulikonza Chifukwa chani ngati boma ndalama za boma zimaluzika mbuyo andale amaba ena akupanga katangale 4.5 billion imatha kuluzika panopa the very same amount 4.5 billion will be lost simply in another fashion. Chibwana cha anthu ochepa. Yes, you're, so what I'm trying to say is what has changed

Tiyeni tionesetse tisaluzise ndalama zambiri in a way that appears to be legitimate kutanthauza kuti sinanga fo- i- unamva zimene anena anduna a- a- a- azamaphunziro akuti mayesowa alembedwanso kulembedwanso kwa mayeso komwe kufunika kuti boma lipereke chani 4.5 billion 4.5 billion imeneyi ikanapangidwa save Ikanakhala kuti decision yokonza the rubble at Maneb was made on time and in time. Koyambilira masiku 100 aja. Problem iyi 4.5 billion iyi sikanaluzika. Eh. Panopa 4.5 billion iyi. Ichoka misonkho yake. Ikuoneka ngati kuti sikuluzika koma ikuluzika. Mm. Ikanga sikuluzika ifoti ana akalembera mayeso. Koma ndalama imene tikanatha kuipanga save administrative kupangira zinthu zina. So chachiwiri ana aja apezeka kuti ena umadziwa zona kuti Mwana wa mkazi amanena kuti mwana wa mkazi ndikoopsa kuti aziyenda ulendo wa mtunda more than a kilometre to access education. Anything can happen in between. So what I'm saying is ngati mwana wa mkazi mukuyenera kumteteza ku distance yochoka pano let's say kufika m'bangwemu 1 kilometre mwana ameneyu ndiye mukuti mfuna mumusungeso more Miyezi than a itatu. period of 5 months Mwana ameneyu mukumuikanso pa chiopsezo china. Adayenda koseko wafika bwino bwino nthawi yolemba mayeso atani? Alembe mayeso wafika basi mwana uja mukukhalanso very inefficient and ineffective mayeso aja mukuwapanganso cancel mwana uja mukumpanganso expose kachiwirinso ku chiopsezo china choti chikoza kumulepheresanso chani? Sukulu. Zinthu sizinayende bwino so I want to say kuti a president anabwera ndikunena kuti iyayi decision yoti mayeso alembedwenso after 5 months, si yabwino make sure within a short space of time mayeso amenewo atani alembedwe now ndimafuna ndinene onena kuti a president ana- anadandaulapo issue yonena kuti ineyo ndinapanga appoint ma board ineyo ndinakupasani mphamvu inu kaya ndi acb Kuti mukhoze. kaya a director of public prosecution Eh. inuyo chimene musakukhonzera zinthuzi Ndi chani? chiyani Eh. what has happened amadikira kuti zinthu zilakwike amadikira kuti apresident aonese mkwiyo

Odandaulawa analipo ambiri. Ndili ndi mnzanga wina mtsikana ndimagwira naye ntchito ku Lilongwe ndili ku mbc. Anadandaulapo kuti Anadandaulapo kuti aah ine ndinkaona ngati kuti mwinamwake mtsikanayo akungodana nawo. Anandiuza aah Chawezi eeh tsiku lina bwana watu amati zoti titere nde ine ndinatere nde zinatere nde nchifukwa chake mumaona zinthu pano sizimandiitana nde odandaula ngati amenewa adalipo ambiri nde azimayi aja adabwera pamodzi ndikukapereka chidandaulo. Komano. Away from issue ya bambo Sumbuleta adapasidwa kalata kuti akapume pending investigations because nkhaniyi ili kuchani ili ku court ndiye abwalo anaona kuti iyayi kuti in fact si abwalo chabe komano ndi amayi odandaulawa kaya ndi atsikana because I, I got a call from a certain female from Lilongwe anandiimbira kuti a Chawezi wamva zoti a Sumbuleta zakhala chonchi nde ine ndinapanga pretend ngati sindinamve ncholinga choti andipase chani zambiri. andipase information ndiye adandiuza kuti eh, chimene chachitika nchokuti azimayiwo atapita ku court Am ena anadandaula kuti ah ifeyo zi tikumapanga mantha chifukwa choti he is still in office Yes, yes, kuti ifeyo tipezeka kuti tipite ku court tikupereka umboni basi ma- ndi bwana mawa ake. tikakumanabe mkolido ndi bwana aja tiona ngati zomativuta ndiye timapempha kuti kodi bwana wa sizingatheke kuti mungowapititsa pambali kuti ife tizipereka umboni mopanda mantha ndiye ndithu ine ndidamvesera uthenga umene anandipasa mzimayi amene unali umenewu kuti ayi adayita kukapempha kuti ayi bwana ayikaye pambali kuti amayiwa apereke umboni mopanda mantha. Koma potsiriza nkhani ya Dr Chakwera mmene alankhulira ananena kuti amene ndidampasa udindo wochita clear the rubble koma sachita clear the rubble it is going to be him or her to be cleared chifukwa iwo akuti atopa ndi mediocrity. He understands that Malawians need radical change. Kusintha kumene aMalawi akufuna sikumene anthuwa akupanga deliver. Ndiye ndi chiyembekezo chathu kunena kuti Pakali pano tidzimva kuti kusintha kuja kwabwera, koma akapanda kusintha, zimene zachitika ku Maneb sizikhala zoyamba kapena zotsiriza. Zikhala zikuchitika, koma chachikulu nchokuti kusintha kumene kwabweraku kuyenera kuti kukhalepo mpakana zinthu ziyende. a Kodi mlandu wa Mpinganjira kumatchulidwa kwambiri, a Frank Mbeta, Frank Mbeta ndi ndani? A Frank. Eh, a Frank Mbeta eh. ndi mmodzi yemwe anali ndithu mlandu wa eh, Mpinganjira wa a Mpinganjira wofuna kupereka ziphuphu kwa majaji inde amatchulidwa kwambiri Frank Mbeta a Mbeta e. ndi amene anali lawyer mmodzi wa Professor Mutharika oh. mlandu wa chisankho udali ku court uja mm. mlandu umene adaluza uja oh. a Chakwera ndi a Chilima oh. adakadandaula ku court mm. kuti chisankho sichinayende bwino nde mlandu udali against MEC komanso against a Mutharika chifukwa choti iwo ndi amene anali beneficiary of a flawed and irregular election Eh. ndiyeno a Mbetawa amatchulidwa mu mlandu umenewu kuti nkhani yonena kuti kudali 100 million imene a Mpinganjira amapereka kuti ipite kwa majaji akuti khwanga ndi 100 imeneyi ida- i- Yoyambirira. idaperekedwa kwa iwowa kuti akafikise Kwa majaji. kwa majaji aja ndeno akuti kukhala ngati kuti 100 iyi sidakafike ndiye zikuoneka ngati kuti nkhani isithera pompa bwalo la milandu kukhala ngati kuti liyafunanso bambo frank mbeta chifukwa kuti akutchulidwamo ndeno palinso mawu ena amene ah, ah, justice tembo eh, mike tembo popeza ndi mboni yoyamba imene idaperekera umboni eh, pa mlandu umenewu adanena kuti akuti padali ambetawa ndeno paliso munthu wina amene iwo akuganiza adanena choncho justice eh, atembo popereka umboni wawo adanena kuti paliso munthu wina amene akutchulidwa kuti adapasidwa ndalama kuti akafikise zisanafike nde akuti iwo m'maganizo mwawo he is sure reasonably sure kuti munthu ameneyo akhoza kukhala bambo brown mpinganjira adatchula choncho akuti iwo ndithu a- ali sure Ada- a- sitikunena ndife neneri wa dpp adanena kuti iwo ali sure kuti munthu ameneyuyu akhoza kukhala bambo brown mpinganjira nde nkhanizi mutu wache tizimva kuti zikuyenda motani koma chachikulu nchoona kuti ndalama zimene ampinganjira adapereka akuti sizidafike zisadafike iwowa ndithu adayamba kumafunsa kuti kodi zikuyenda bwanji Ndikufuna akuti anafuna ndikufuna mundipatseko nambala ya bambo Redson Kapindu. Ah, kodi ndiye mukuti nambala ya bambo Redson Kapindu mukuifuniranji ngati judge akuti ah, ndili ndi paselo yawo, ndili ndi phukusi lawo, loti ndatani? Ndi ndi kankhuku Ndi kawo.
apasi, eh, awo ndi ndi kankhuku kawo. Ati kodi akuti madandaulo oti kankhuku kaja Ka- sikasi kachepa kakwa, kachepa Eh, iyayi. iyayi Khomucha namadya bwino namageyanyizi kodi adakalibe chiri prison a adawapasa belo oh adawapasa belo kuti alole kuti zina nzina zichitike koma adakali pa belo koma adawuziratu kuti mukachita misbehave Mubwereraso. belo imene mubwereraso mkati Eh. ndiye mlandu umenewu tiona kuti kodi sabata ino timva zotani koma ndithu adawapasa belo adakathamangathamangabe kuti kodi zinthu ziyenda motani ndikuthokozeni bambo chawezi banda ah, pobwera pano polola kuti muzazukute nkhani zomwe zagwedeza dziko lino Pa makina tinali ndi chidzukulu cha Senior Chief Chitera, sitipokosa mfumu, ndi Senior Chief Chitera ku Mbulumbuzi ku Chiradzulu amene ndi Sumeya Chitera. Pa kamera Dennis Mng'andu komanso Duncan Chaponda. Ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda. Kufikira Lachinayi, Ambuye akalola, nthawi ya half past 8,

Tidziwe. Pulogalamu ya Tidziwe timacheza ndi anzathu amene amakhala ndi maluso osiyanasiyana. Ndiye lero ndikufuna ndicheze ndi mkulu wina. Mwina mumayenda m'taunimu ndi kumaona matambula. Eee, matambula amenewa amakhala kuti akonzedwa ndithu ah, mwaukadaulo. Koma mukaonesesa limakhala kuti ndi botolo. Alipo anyamata amene amapanga zimenezi. Ndiye lero ndili naye ndicheze, ndicheze naye ndimumve mmene anayambira. Kodi munthu wamkulu, choyambirira dzina? dzina langa ndine joseph basco Jo- joseph enda joseph basco mumakhala kuti ndimakhala ku Soche kwa Manje Soche kwa Manje luso limeneli choyambirira munaliyamba liti Ah, luso limenelitu choyambirira mmene ndinayamba luso ndi 2015 mm. mmene ndinayamba luso limeneli munalizindikira bwanji luso limeneli luso limeneli kuti ndilizindikire ndili ndi chemwali wanga amene anakwatiwa ndi mamuna wina amene amakhala ku Ndirande ndiyeno luso limene amachita ndiye ndiye anadzanditenga kuti tabwera ndikuphunzitse 2015 luso yomweyo 2015 imeneyo mmene ananditenga kuyamba kuphunzira luso limeneli ndiye nditaphunzira ndimene ndikufika nalo mu tsiku la lero lino kodi zi- ndiye kuti mukati kuphunzira zinachita kulowa mklasi kutenga nthawi ndithu mukuphunzira Ah, sizinalowe mklasi ndipo sizinatenge nthawi kuphunzira ya almost ndinaphunzira 30 minutes ndakhala kuti ndaphunzira pano ndikumaliza nkumapanga zanga oho Ah, mumadula bwanji botolo Ah. walitenga chonchi mukufuna kuti li- nanga okay mumadula bwanji botolo kutereku mwatenga botolo mukufuna lituluke ngati mmene latulukira Ah, madulidwetu a botololi Eh. kuti ndilidule lifike mene afikiramo ndimauza mtundu wa malo onse kuti akhale tcheru ndi kuyang'ana mmene ndingapangire malo awawa oho Ndithu.
kodi zimachita kupanga Ndichita ku- musanapange mungatifotokozere